Heileo gach duine agus fáilte isteach! Is mise Mamaí na Nollag agus tá mé anseo anocht le cúpla scéal a léamh daoibh. Cluinim go raibh achan duine agaibh iontach maith i mbliana, mar sin tá Daidí na Nollag gnoitheach ag déanamh réidh na mbréagán uilig daoibh! Fuair mé cuid mhór teachtaireachtaí uaibh, mar sin, an bhfuil Peadar, aois a naoi, ansin? Tá cónaí ar Pheadar i Londain. Dia duit, a Pheadair! Anois, cá bhfuil ealaín agus déanamh? Cúig agus dhá bhliain d'aois atá ina cónaí in Éirinn. Ach tchím anois sibh. Maith sibh, a chailíní! Agus Cillian, Éabha agus Ruairí i Sydney san Astráil. An bhfuil sé deas te thall ansin fa láthair na huaire? Maith sibh a pháistí. Dia daoibh le Conall, Danann agus Seán i mBéal Feirste. Gasúraí iontacha. Agus an bhfuil Evie agus Conor, 4 agus 6, ann atá ag amharc orainn ó Nua-Eabhrac, Meiriceá. Máirín, Bláithín, Aidan agus Ríona i mBéal Feirste. Nollaig Shona daoibh! Agus anois, an bhfuil Oisín Kinsella, 2 bhliain d'aois, i gCill Mhantáin ann? Maith thú, a Oisín. Anois, fiú muna chuala tú d'ainm, bígí cinnte go bhfuil na teachtairí uilig faighte agamsa agus Daidí na Nollag, agus tá sibh uilig ar an liosta maith. Anois, an gcuirfidh muid tús leis na scéaltaí? Santaí sa Bhaile le Áine Ní Ghlinn agus Mister Ando. Bréagáin fágtha faoi gach uile chrann, do gach uile pháiste ar fud an domhain. Bronntanais agus féiríní, Santaí ag scaipeadh gliondar croí. Abhaile linn anois, abhaile linn go beo, Nollaig Shona, a pháistí, agus hó hó hó! Tá an Mol Thuaidh faoi bhrat sneachta bán. Seo chugainn anois an carr sleamhnáin! Síos leo go cúramach, síos ar bharr an tí. Barróg ó Mhamaí na Nollag, Fáilte ar ais, a chroí! Hip hip hooray! Hip hip hurú! An Nollaig sa Mhol Thuaidh anois ag tosnú! Áthas ar gach síofra, ar gach ainmhí Fir is mná sneachta ag súgradh is ag spraoi. Gach duine sa chistín ag obair go crua, síofraí, yeti, madra rua. Na céadta pláta, na mílte spúnóg, beidh slua ollmhór timpeall ár mbord. Dinnéar blasta, ansin an mhilseog, císte seacláide, uachtar maróg. Spraoi agus gáire le tharraingt pléascóg, tá áthas ar gach duine, idir shean agus óg. Tar éis an dinnéir, am na bhféiríní, osclaíonn Santaí mála mór groí. Bronntanais agus gach sórt cluichí. leabhair, liathróidí agus éadaí. Cairéad aige do gach fia rua do Mhamaí na Nollag, clóca úr nua. Bronntanas freisin do Dhaidí na Nollag, crios órga le ceangal thart ar a bholg. Bualadh bos mór do na cócairí, Hip hip hooray! Hip hip hooray! Do Dhaidí na Nollag, an bualadh bos is mó! Trí gháir mholta agus Hó! Hó! Hó! Tuirse anois ar na síofraí, tá an Nollaig thart, in am dul a luí. Na fianna rua ag gol chun suain, codlaigí go sámh, codlaigí go ciúin. Réaltaí ag lonrú go hard sa spéir, oíche mhaith anois is Nollaig shona daoibh go léir. Agus an darna scéal, seo an scéal is ansa le Rudolph, seo Daidí na Nollag le Áine Ní Ghlinn agus Mister Ando. Tá gach uile rud sa charr sleamhnáin, gach bréagán déanta, gach mála lán. Daidí na Nollag ag ticeáil lena pheann. Ag seiceáil an liosta. An bhfuil gach rud ann? Liathróid do Shíle, cluiche do Mháirtín, scútar d'Aisling, brící do Chian, camán agus sliotar do Shiobhán, giotár do Rebecca, péint do Sheán, teidí beag álainn do Dhara Óg. Na mílte leabhar, na céadta bábóg, míreanna mearaí agus gligíní. milseáin, seacláid agus stáisiún spraoi. Tá gach rud ann. Tá na síofraí ar bís. Téann Daidí na Nollag tríd an liosta arís. Seo chugainn anois é lena Hó! Hó! Hó! Ar aghaidh linn anois, ar aghaidh linn go beo! Sceitimíní anois ar na Fianna Rua, Rudolf ag baint ceoil as a chloigín nua, é ag crúbáil na talún, é réidh le himeacht. 'A Dhaidí na Nollag, an bhfuil tú ag teacht? Suas, suas, suas in airde leis sa spéir. Suas, suas, suas, in airde leo go léir. An bhfeiceann tú anois iad ag dul thar an ngealach? Seo chugainn Daidí na Nollag, fágaigí an bealach! Thart timpeall an domhain in aon oíche amháin. Daidí na Nollag, ina charr shleamhnáin, soir agus siar, ó thuaidh is ó dheas, roimh éirí na gréine, a leithéid de chleas! Tá na páistí ina gcodladh, gach duine ina luí, ach céard é ar dhíon an tí? An gcloiseann tú an torann? An gcloiseann tú an gleo? An gcloiseann tú anois an hó hó hó? Cé tá ag teacht anuas an simléar? Bréagán aige do na páistí go léir. Bronntanas aige is féiríní. Go luath ar maidin beidh spórt is spraoi. Suas leis arís, in airde sa spéir!